The moment president wa dziko akugendedwa, akuthawa, the national security of the country is at stake. 1980 samuel doe wa ku liberia anapha purezidenti mwankhanza after 10 years nayenso anaphedwa ndi kudyedwa ngati nkhuku akuluakale amati woyenda ndi lupanga adzaphedwanso ndi lupanga ku central african republic kunayisika wamphamvu francois bozize analanda boma 2003 nayenso anachotsedwa ndi zigawenga 2013 samuel doe komanso francois bozize amagwiritsa ntchito tribalism kutsogolera anthu mukhoza kuona kunena kuti zinawavuta julius nyerere wa ku tanzania anathetsa mafumu pofuna kupewa kusankhana mitundu tikukumbukira 2007 ku kenya kunachitika zipolowe zimalimbikitsidwa kwambiri chifukwa chosiyana mitundu president ahmed toure anathesa mitundu ku guinea popewa zimenezi pa rwanda pompa anthu anakhapana chifukwa chosiyana mitundu ku lilongwe otsutsa boma anakhapidwa apolisi sanachite kanthu zinachitikanso ku mponela even president sanadzudzule lero ena ayamba kubwenzera chifukwa aona kuti violence is the best solution to deal with enemy akuluakulu civil war nkhondo ya pachiweniweni imayamba choncho dziko likamasowa chilungamo wina akamakondera mtundu wake anthu amatopa richard chimwendo banda minister of local government ndi amene akutsogola zipolowe ku central region koma azindikire chinthu chimodzi 1993 kunali kamuzu samalola opposition ku central region kodi anawina chisankho 1994 nanga referendum 1993 anawina violence is not an option to win general election zimene zachitika ku chikwawa zimene zinachitika ku lilongwe mponela ngakhale ku chikangawa ndizosaloledwa kuchikangawa kuja kunachitikanso violence anthu anaphedwa ma statement aboma osiyana ndi ripoti that is violence timafuna tipemphe inu azathu ang'ona siyani kugwisa ntchito gule wamkulu pa ndale kalekale nyawu zimalemekezedwa dziko lonse la malawi koma lero gule wasanduka branch ya malawi congress achewa ndi mtundu osati chipani ena amasapota utm dpp mcp aford zimene akuchita chimwendo kugwiritsa ntchito gule pa ndale is abomination akunyozetsa mtundu komanso mafumu achichewa tribalism imabweretsa umphawi muone maiko osankhana mitundu kumachuluka mavuto komanso nkhondo south korea japani botswana kulibe zoti iyayi ine ndi mtumbuka mchewa kapena ngoni that is why amachita bwino pa chuma koma kuno president akupereka ntchito komanso bizinesi kwa abale ake 2023 Mu December, kampani ya ku Lilongwe, Akatswiri Minerals, inapita ku Mulanje kukakumba bauxite. Mwini wake wa kampani imeneyi ndi Nick Chakwera. 2022, Chawezi Kwale inawina contract ku Ministry of Transport. Mwini wakenso ndi Nick Chakwera amene akupulinta ma passport ku immigration E-Tech Systems ndi Nick Chakwera. posachedwa pompa masin lapa nzika ya ku dubai yapanga mgwirizano ndi chakwera kuti akumbe golide ku kasungu tinamva zaka zam'mbuyomu kuti anthu aku kasungu akumba golide golide amene uja amakumba illegally nde panopa achakwera apanga diru ndi mwenye wa ku dubai masin lapa kuti akumbe golide ku kasungu laisensi anapasidwa kale ndi imene mukuona pa chithunzipo akuluakulu president ameneyu ndi phyuta kuphalombe songwe hill ena amati kuchanga anapinyolitsa kwa atsamunda akuti achotse miyala kukasungu golide komanso kumulanje pa chambe bauxite 2020 atangolowa m'boma anasegula makampani ambirimbiri amagwisa ntchito pobera misonkho mwachitsanzo anagula famasi 2 biliyoni amawina makontrakt ku ministry of health ochita supply mankhwala koma anthu akapita m'zipatala zaboma panado kulibe amauzidwa mankhwala kulibe akagule ku sitolo ngati mukumbukira bwinobwino 2022 kunachitika scandal 6.2 billion covid fund mbusa wa assemblies of god martin mainja anamangidwa chimene chinachitika akulu amenewa anawina contract yopopera mankhwala a corona ku state house anangodya 100 miliyoni osagwira ntchito acb tamanda anauza apolisi kunena kuti diluyo sanapange yekha nick chakwera ndi kaponda mgaga anali momo dziwani kuti nkhani imeneyi sinapite patali anatulutsidwa ngakhale ku khoti inatha Norman Chisale ananyoza nduna kuti chi minister mulandu unakula mpaka attorney general anapanga appeal. Koma azibusa Assemblies of God akuba mamiliyoni mabiliyoni osamangidwa.
ine sindinagwirepo ntchito kuboma kaya kulikonseko ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku
akuluakulu 2021 dziko la mozambiki linamaliza kumanga njanji yolumikiza malawi anapempha kuti kampani yomweyo ipitirize kumanga njanji ya marka mpaka ku blantyre chakwera anakana ndi kupereka kontrakiti kwa mwana mota engil imamanga njanji imeneyi ndi 48 biliyoni koma cr20 ndi vitumbiko mumba pamodzi mwana wa chakwera anayonjezera kufika 128 billion but still njanji imeneyi sinathe
ife anthu ife mukatisankha chisankho tikakhala ku state house muzitiuza zona zokhazokha zulo mwaonera kilipi apo mwaonera kilipi ndi kusegula njanji ya ku vale mwaona munaona tireni pompaja Nanga sono tikumuuza president kuti chichokere kamuzu anthu sanaone stima mwaimva imeneyo simwaimva koma inu kunalibe siku lija timasegula ichi komanso nthawi ya president muluzi a brown mpinganjira anali nduna ya transport kunoko kuja ku mozambique a, a president alero a nyusi anali ndunaso ya transport anatenga azimayi kuno ndimakumbukira kuti azimayi aja anakwera train kuchokera kuno Tsopano, imene ija ndiye kuti ndi nthawi ya Kamuzunso. Abale, chonde, Purezidenti wathu tisamuzunze choncho, kumuuza maboza.